pepani pepani tabweranso pa gulu pa china chimene timati tipemphe ndi chakuti ganizo limene akupanga a dpp kuchosa mabungwe a boma makampani a boma ena kupitisa ku southern region ndi kuphwanya ufulu wa anthu ovutika amene ali kuno kumpoto kamuzu pamene amachosa capital city ku zomba kuyibweresa pa, pa, pa, pa, pa, pa lilongwe amaganizira vuto la anthu ochokera kuka, kukaronga kaya ndi kuchitipa kunthalire kaya ndi kumisuku mtunda wochoka kumisuku kubwera pa chitipa pa boma mtunda wochoka pa chitipa pa boma kubwera pa karonga mtunda wochoka pa karonga kubwera pa mzuzu ndi mtunda wautali kwambiri mtunda wochoka pa mzuzu kubwera ku lilongwe ndi wautali kusiyana ndi mtunda wochoka pa lilongwe kupita ku blantyre mtunda wochoka ku nsanje kubwera pa blantyre ndi pafupi ndi pafupi olo mutati mtenge mtunda wochoka ku ku nsanje kubwera pa lilongwe mukayerekeza ndi mtunda ochoka ku Chit- ku chitipa olo kuchoka pa karonga kuchoka karonga kubwera ku lilongwe ndi kutali kwambiri ndi mtunda otali kwambiri nde ngati a mutharika anali ndi maganizo oti ofuna kuti asinthe kapena abwerese abwe- ayi- abwerese eh, blantyre ibwerere muchimake akanapempha makampani ena apange lobby ma- makampani ena ma private companies abwere anyuwani akapange establish kutani ku Blantyre. Kapena aike nthambi zina za boma ku Blantyre ngati kulibeko. Koma ndikuona ngati ma, ma, ma, ma, nthambi za boma zimene akusamusa ma capital zimene likulu lake linali pa Lilongwe ku Blantyre ziliko. Sikuti anangochosa zonse iyayi. Koma zimabwera pa Lilongwe chifukwa ndiye pa center ngati achihana akuyimira anthu akumpoto

kubwera ku mzuzu Chu- kuchoka pa blantyre kupi- kuchoka ku lilongwe kupita pa mzuzu ndi pafupi kusiyana ndi kuchoka mu lilongwe kubwera kuno ku mzuzu so ganizo losamusa makampani kupitisa ku blantyre silikuvutisa anthu a pa central region yayi likupereka chiopsezo ndi mavuto akulu kwambiri kwa anthu aku- akuno kumpoto aku northern region amene ma district awo amene ali kutali kwambiri ndi chitipa imene kuti mutenge mtunda wochoka pa chitipa pa boma kupita ku nthalire kapena kupita ku, ku, ku, ku misuku ndi kutali kale kuchoka pa chitipa pa boma kubwera pa kalonga ndi kutali kale kuchoka pa kalonga kubwera ku mzuzu ndi kutali kale kuchoka ku mzuzu kubwera ku lilongwe ndi kutali kale nde ngati m- amutharika akusamusanso makampani aboma kuchoka pa lilongwe kuwapitisa ku, ku, ku blantyre akusonyeza kapena akutanthauza kuti anthu o- choka ku chitipa ayende mtunda wonsewu aduse ku lilongwe azipitanso ku blantyre ndiye kuti sakutiganizira anthu akumpoto ngati achihana aku- akuvomereza zimenezi ndiye si munthu wakuno kumpoto yayi si mtumbukayi ayenera asusane ndi maganizo amenewa ngati kuli kuthandiza athandize a president kuti no ngati ku blantyre mufuna mubwezerese yikani mabranch amakampani amene ali pa lilongwe ngati anachosedwa akayikeko kukhale ma branch koma osati likulu lonse la thunthu munthu afuna ku likulu kapena ali ndi vuto ndi, ndi, ndi, ndi, ndi zina zake kaya za masankho kali ndi vuto ndi zina zake za housing kaya ali ndi vuto ndi makampani apite ku blantyre kuchoka kuchitipa zoona zimenezo ndiye kuti anthu akumpoto mukutiika pati ifeyo kumpoto kuno mukutiika mbali yake iti mukutiika kuti tili aku zambia aku tanzania poti ifeyo kumpoto kuno timaona kuti pa zambia ndi pafupi ifeyo kumpoto kuno kuchoka, pa, ku- kuchoka kunzuzu kupita pa zambia ndi pafupi kunzuzu kuno kuchoka, kuchoka kunzuzu kupita ku, ku, ku, ku, ku, ku tanzania ndi pafupi than kupita ku lilongwe nde mukasunthenso mukasunthenso ku capitalko mukatenge makampani aja mukuwapitisa ku blantyre kodi makampani amene mukuwasunthawo mufuna mupitise ku blantyre nde kuti makampani amene ndi a anthu a dpp okha si amalawi yayi amene akufuna kuthandizidwa ndi anthu akuthyolo mulanje phalombe zomba ndi amene mufuna kuti kukhale pafupi koma akuchitipa kalonga iyayi kukhale kutali ndati mukuganizira ziko kapena mukuganizira mtundu amalawi anzanga ngati tikulikonda zikoli tiyeni tipange zinthu zosapanga zosa- zosagawa ziko kapena zinthu zosapa- zosapangira mitundu mwatenga makampani mukuwapitisa ku blantyre kampani ina mukuipitisa bom- department ina mukuipitisa ku zomba madepartment ena mukuwapitisa ku blantyre kumpoto kuno mwatumizako chani and even chakufa chihana nayenso ngati akukhala nayenso aziganiza because sakhala mu dpp moka mpaka kalekale iyayi akhalamo mmene momo banjalo likhalapo ifika nthawi ina chihana achokakonso kumene koko ndi 5 years mavoti asangotengera za lero ndi mawa iyayi imeneyo ndi pusepuse afuna atipweteke kumpoto kunoko zimayankhulidwa zambiri kumbuyo kuja olo anthu akumpoto asavote tilibe nawo ntchito kutinso anthu angati kuti zinthu zimenezo zokoma panopo anthu avota kuyambira dpp ayivotera kuyambira kuchoka ku misuku Nthalire, Kapoka, Lufita, Wenya eh? ku Karonga kuno kuyambira kaya Karonga Nyungwe Karonga boma ku Karonga kuboda kwa Songwe uko onse anthu avotera dpp nde lero dpp ikutukwananso anthu aja ana anayivotera aja nkumapanga chipongwe ngati chimene chichi nkumapanga simukupanga chipongwe anthu apa central region mukupanga chipongwe anthu akumpoto Ndalama zimene munthu akulipira bus panopo kuchoka kuno ku Mzuzu kubwera ku Lilongwe n- ndi chimodzimodzi kuchokanso ku Lilongwe kupita kuno ku Blantyre. Ndiye mukumuuza munthu wa kumpoto alipire dabulo ndalama zimenezo. Alipire fare yochoka ku Mzuzu abwere pa Lilongwe. Alipirenso fare yochoka pa Lilongwe apite ku Blantyre. Are you thinking? Ndati muganizira anthu a kumpoto. Ngati izi sizikusintha, ndiye kuti zikufunika kuti pabwere federalism. akumpoto kuno likhale boma palokha tizipanga zinthu patokha we cannot manage to move from nthalire to move from to, um, misuku let, all the way kupita ku blantyre that is impossible anthu ndalama za matransport azitenga kuti Huh? muzipanga ziganizo zokomera dziko muzipanga ziganizo zokomera wina aliyense mmalawi akuvoterani ndi amalawi the whole malawi sanavote anthu a dpp okha kuti ochokera ku thyolo ku Mulanje ndi ku Phalombe iyayi nde maganizo awa ndi olakwika 100% atsankho ogawa dziko maganizo achabechabe nde ngati dziko amene mkuva maodio awawa kaya kuti kuli, kuli ma, ma, ma, ma civil rights groups amene maipi- mmayimira anthu mmati ife timayimira anthu timayimira china boni kalindo mmati ine ndi president wa anthu osauka ngati uti- boni kalindo uli president wa anthu osauka nthawi yothandiza yo, yo, yo yothandiza anthu osauka amene ali kumisuku ali kunthalire ndi imeneyi ndi imeneyi osamangotengera zinthu zina zakuti ayi ayi poti apa pa- em, ku ku central region kuli a mcp central region sikuli a mcp central region kuli a malawi and central region ndi imene yakuvoteraninso anthu ambiri akuvoterani a dpp central region ulendo wina uja inavotera bingu wa Mutharika second term inamuvotera ndi ma- ndi mavoti ambiri inali central region pano mukubweretsa maganizo opotoka maganizo owononga simukuwatsutsa president mukuwavomereza zinthu zimene zili zosathandiza munali ndi mwayi amalawi akupasani mwayi dziko lonse kuti akuvoterani pangani ziganizo zokomera amalawi dziko masankho amabwera within 5 years 5 years sipatali maodio amene tikutulutsawa tikutulutsa kuno kumpoto ngati izi simusintha izi ngati izi simusintha izi muyembekezere mavuto generation ina imene ikubwerayo kumpoto kuno ndikuti taku- tayesetsa kukuthandizani koma takanikana nanu anthu inu ndinu atsankho O- amabungwe nonse amene muliko kaya ndi a- a hrdc kaya ndi a- oyimira maufulu a anthu kaya amene mmadzitcha kaya namiwa kaya boni kalindo pa nkhani iyi yokha iyi iyi ndi nkhani ya dziko si nkhani ya chipani Sinkhani ya chipani. Ngati mukusamusa maofesi pa Lilongwe kupitisa ku Blantyre mukuzuza anthu aku mpoto, anthu aku misuku, anthu aku karonga. Mukufuna muthandize anthu apa Thyolo, apa Phalombe, anthu a Chilazulu pakhale pafupi azingoyenda ndi miyendo kuchoka ku Thyolo anthu amakwera njinga kubwera pa chani kubwera pa Blantyre. Kuchoka Zomba anthu amakwera njinga kubwera Blantyre. Mulanje anthu amakwera njinga kubwera pa Blantyre. Do you think munthu angakwere njinga kuchoka ku Nthalire kapena ku Misuku kubwera ku Blantyre? Pangani ziganizo zokomera Amalawi, zokomera wina aliyense mdziko muno. Zinthu izi si za chipani. Maofesi a boma si a chipani. Capital Hill si ya chipani. Ndi maofesi a boma, maofesi a munthu wina aliyense amene amakhoma misonkho kuti akakhala ndi vuto atsatire kumene kuli ofesi kumene angakadandaule osazitenga ngati kuti kapena dpp ndiye mwini wake wa ziko ayi ngati mukufuna kusuntha makampani sunthani makampani a private pangani lobby makampani ena abwerere ku blantyre kapena itanisani makampani ena mafactory apite ku blantyre koma osati ma institutions a boma ayi ayi ma institutions a boma ayenera akhale pa central ndi zinthu za anthu ovutika akuti munthu kaya alibe transport wakongola ndifuna ndipite ku capital hill ndikadandaule ndi izi ndi izi akhoza kupanga manage transport Ndayankhula ngati wa kumpoto ngati zika ya kumpoto tili ndi madandaulo amenewo ngati dpp simusintha pa maganizo amenewo tionana kusogoloko because tinkangomva anthu amanena kuti ayi dpp simakufunani kumpoto iyayi dpp imanena kuti ayi kumpoto lomsazavote muli kwangati iyayi kumpoto sikuzakhala president ndiye mukupanga ziganizo zosuntha makampani kupitisa ku zomba kupitisa ku blantyre mulibepo chiganizo choganizira mpoto mulibepo chiganizo choganizira kuno ku mzuzu ndiye zikugwirizana ndi zimene mmayankhula kumbuyo zija ife tinkangomva kuti mmayankhula panopo tikusimikiza maganizo amenewo ndiye mutivomereze either mutipase federal government tigawane oro ngati boma muvomereze ifeyo tikhale join ku zambia kapena ku tanzania kumene kuli kufupi kumene tingakwanise zikomo kwambiri